ezinụlọ anyị na-adị na anyị ma n'afa Chukwu oge abịa ise ewu ma na ndị Igbo n'obodo a amaghị omenala ọfụma na anyị ya na-akọwara ha omenala ndị Igbo otu a ka ọ dị duga adị nke ihe agwa nwaanyị na-eke nne na-apụtụgoro nke nne

mụwa na-ajụ isi mgbe onye ka ọ bụzi onye amụma onye amụma anụghị uchu ebube nwa ebube ọhịa maka na ihe na anyị na-eme nwere omenala anyị ji eme ya otu a ka ọ dị and o nwero onye anyị na-emegide kama na ọ mụwa wụ eze Igbo eze Igbo izizi e chi and e chie eze Igbo izizi ọ ga na-ekpokọ ihe niile ndị Igbo na-eme ọnụ etu a ka ọ dị kọwalụ ha omenala ndị Igbo ka o si wee dị maka na mgbe ọbụla igwe bata igwe fe aka igwe fecha aka ọ nọ n'oche onye wu chiifu ma na bịa kene igwe ee onye wu gọvanọ ndị steeti igwe bịa a bịa kelee igwe otu a ka ọ dị mana adị m sọpraịzi na anọ ebe a m bịa na gọvanọ Ogun steeti abịaro nke vaịsị ya ji abịa maka na mmadụ anaghị akpọ mmadụ oku ọ kpọchazi ya oku gara azụ otu a ka ọ dị ọ jọgburu onwe ya ọ jọrọ njọ ihe m ji ekwu ihe a wụ Bible gwara m say the truth and that truth will set you free. Igwe anyị kwuru eziokwu and eh, nke ịbụọ biko mgbe ọbụla a kpọrọ anyị oku unu ma na eze Igbo na-abịa egotazịna ya ọjị gworo na ndị igbo ejiro ọjị gworo agọ ọfọ ọ ya ka m ji wee sị na m ayaghị eyuuzu ọjị gworo wee gọọ ọfọ maka na omenala be anyị ka anyị bi ka ame gịnị ka anyị na-akọrọ ndị Igbo be anyị anyị adị nke nke iyi na-eyi akwa ndị Awụsa ọ bụro omenala ndị Igbo maka na ndị Awụsa anaghị eyi akwa ndị Igbo ka unu na-eyizi akwa ndị be ha ọ jọgburu onwe ya ọ bụrụ nke ndị Yoruba ọ bụrụ nke ndị Awụsa nke bụ eziokwu ka m gwara gị maka na ndị Awụsa anaghị eyi akwa ndị Igbo keezi ka anyị ya-esi na-abịa na-akọ omenala be ha hapụzia nke be anyị anyị dị nkọwa nke be anyị akọwa nke be anyị hụ na ọmarị na anyị nwere mkpa karịa ha maka na baịbụl gwa m say the truth and that truth set you free ọcha atọ dị and anọdụ m ebe a wee hụ na ọjị Igbo adịghị ya biko ana m arịọ onye ọbụla bụ onye igbo mgbe ọbụla ị ma na eze Igbo ga-abịa na fọnshọn gị ka a arụ gote ọjị igbo wetara anyị otu ọka ọ maka omenala igbo ka anyị na-eme igwe maka na ọ dị mma tata gawa ọ bụrụ wee gawa wee ruo echi niile osite taa so ebe m na-ekwu ihe ahụ ka mkpu a na-eti awụrọ n'isi mmadụ kama na ihe mere mma na ihe mere mma na unu n'anya unu na-ahụ na mmiri na-eru n'igwe mana m na-agwa eluigwe okwu nke ji wụrụ igwe onye amụma ka mmiri nwee ike mee gịnị chelu anyị mesịa anyị ga-eme ka mmiri wee zowe maka na na esi ibubo ngọ ihe njibi wayiri nne asị nkwe m ga akọ n'ọgwụ ịchọ nke ọgwụ nke ịchọ mgbe egwu ibere egwu maka na egwu ara ha bụ igwe ahụ maka na iwu igwe bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ so ebe m ga-ekwuru ihe ahụ ka ndị igwe ire n'obodo a mara omenala be anyị

ọ bụrụ ọjị gworo o wetara anyị anyị wee sị mba na ọjị gworo na ọjị gworo ayaha arụ ọrụ n'omenala igbo ọ bụrụ na ọjị adịrọ anyị ewere nkwụ ike wee gwa chukwu okike abịama okwu ọzọ anyị ebere biko sonyere nna anyị ndị igbo ihe n'ebe ahụ na mgbe ọbụla igwe ga-abịa ebe ọ chọrọ ị na-eme ka ahụ weta ọjị igbo be anyị ọjị gbara ịnọ ee maka na omenala Igbo ka anyị na-eme wee sị na ọ ya adịrị anyị mma n'afa Chukwu Okike abịama ise na ebe ọ wụ na ọjị adịrọ ka anyị werezie nkwụ ike wee gwa Chukwu Okike abịama okwu and mụnwa 64 gọvanọ Ebonyi steeti na mụnwa adịrọ happy zie ebe anyị si ya na m adịrọ happy maka na igwe mmadụ okwu ire ọrụ oku a kpọrọ gị ọ bụrụ ndị mmadụ bịachaa a na-eche gị ka ajara njọ sụọ n'ihu a ka igwe kwuru ụdị ihe a emezikwana ọzọ maka na onye bịara be a taata ọ wụ ya ya-eweta mmanya mmanya ahụ gọvanọ ya dịsọbụ ego weta mmanya etu ndị igbo si wee dowe ya wee sị na ọ ya-adịrị anyị mma ise n'afa chukwu okike abịama ise biko onye kwu ogbugbu bụ ogbu n'isi enwe ọgwụ ikpu tupu ọgwụ ikpu igwe na-achị gị ọfọ a sị m na onye wetara mmanya wetara ndụ ise na anyị aṅụrụ mmanya aṅụta ndụ ise ṅụta agamnihu ise ṅụta onye nwanne ya nwanne ya ise anyị wụ igbo ya-awụ ndị e ji ama atụ na nakodo ugbu a anyị ga-awụ aka na-enye enye anyị ayaha abụ aka na-ayọ ayọ ise ebe anyị deburu mvu a sị anyị mba anyị echigha azụ a ga na-ata anyị n'ofu n'ofu ise ma anyị zụsaba abịa were kpọkuo chukwu okike abịama na iwu igbo niile mmanyanwụ chineke anọrọgo n'ụbọchị nke tata anyị na-ayọ ya n'ụbọchị nke tata na mmiri agaghị ezo nwanne anyị nwoke emecha ihe niile ọ ga-eme ise mgbe anyị na-ala mmiri ezoo n'ụbọchị tata ya mara anyị mma n'afa chukwu okike abịama ise ka anyị ji wee nọrọ ebe a anyị ga-abụ aka na-enye enye anyị abụ aka na-ayọ ayọ ebe anyị ga-eburu mvu asị anyị mba anyị ga-etinye azụ a ga na-ata anyị ka anyị ji nọrọ ebe a n'ihe na ebe a ndị agbarọ moto ga-agba moto ndị arụba ụlọ n'obodo a ya arụ ụlọ n'obodo a ma nso shada ma nso shada ma nso shada

ndị na-achọ ọmụ nwaanyị ọmụ nwaanyị ndị na-achọ di ezigbo nwaanyị ise ndị na-achọ nwaanyị ezigbo di ise anyị nwe igbo ya bụ ndị eji ama atụ n'obodo anyị dị n'iche n'iche wee na-ayọ chukwu okike abịama chukwu nke ma nke ndị igbo anyị abụ anyị gbara aka jee mba anyị eburu ike wee nata Mana bụ n'isi ụmụnne nye n'ebe a na onye ọbụla chọrọ udo udo ga-abịa ya n'ofu n'ofu anyị ga-abụ aka na-enye enye anyị abụ aka na-ayọ ayọ ise obi mamsu shada anyị ji bịa wee na-ayọkwu chukwu okike abịama na obere ga na-egbo mkpa ihe anyị na-ayọ n'isi niile ebe a nnukwu ego

onye chọọ mgburu gbuo ya onye nwere awadịrị ekwu onye ei shọta were na-ayọkwu n'isi nwanne ya nwoke nke na-ekwupụta nwa nwoke ọ na-ekwupụta n'ụbọchị nke tata na ọ zụchaa ụmụ ya ụmụ ya zụọ ya etu a ka ọ dị. na nwa bịara ụwa ajọ mmụọ ya afụ ya ajọ mmadụ aga afụ ya mana ma ọ bụrụ na enwe ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ka enwe ihe anyị na-ekwukọta ebe a na ajọ mmụọ ya afụ ya n'afa chukwu okike abịama ise o mgbe ọ ga-agụ akwụkwọ ọ ga na-agba first na skuul ya n'okwu n'afa chukwu okike abịama ise were ayọ na ndị niile bịara ebe a n'ụbọchị nke tata na nri a ga-eri ebe a ya abụ naanị ngozi mmanya anyị ga-aṅụ ya abụrụ anyị mmanya ngozi mgbe anyị ga-aṅụ ya na ezi ya erule anyị isi n'ofu n'ofu n'afa chukwu okike abịama ise onye bịara ebe a ya ekwuru ndị ọfụrụ na bịa n'ofu n'ofu n'afa chukwu okike abịama ise wee yọkuo chukwu okike abịama chukwu nke ndị igbo akpọkuo m ahịa naanọ ndị Igbo akpọkuo m ụbọchị naanọ ndị Igbo akpọkuo m orimiri ndị Igbo ji agọ ọfọ na-abịa ṅụọ mmanya wee kpọkuo Elohim kpọkuo El Shaddai kpọkuo Yahweh kpọkuo Yeshua wee kpọkuo Chukwu okike abịama na-abịa ṅụọ mmanya ka anyị nwee ya n'ibe n'afa Chukwu Okike Abịama Anointing dị too much. A na-akụkwadoro Eze Igbo aka. Kpọrọ na Igbo anyị aka. Eze Igbo gburugburu. Yes. Otu a ka ọ dị. Ife ka eji ama dike. Dozie. Biko, ana m asị nke m ji wụrụ igwe onye amụma ụlọ chọkwa mmiri zoro mbanụ mmiri anyị mebiri anyị anyị na-eme ọnụ anyị karịrị ọkụ ọnụ ndị gịnị ajọ mmụọ na-agụghị ụzọ agụghị ọnụ mmiri ya na-ayọ na ya wụ mmiri ngozi onye ihe ezo tere emechi ife anyị na-eme otu a ka ọ dị nke m jiri wụrụ igwe onye amụma n'ihe njibi ụwa ka anyị ọgwụ a sị m na ana Hebrew aṅụọ mmanya ise ana Igbo aṅụọ mmanya ise ana Biafra aṅụọ mmanya ise anyị abụ aka na-enye enye anyị abụ aka na-ayọ ayọ otu ọ dị ee n'afa Chukwu Okike Abịama ise ma nso shada igwe ọgedede